nin bɛ otoriti daminɛ yɔrɔ de yira nin b'a yira k'a fɔ ko i sera otoriti daminɛ yɔrɔ de ma i bɛ ka na don otoriti de kan pano ni kulɛri ye vɛri ye komi an b'a dɔn cogo min na otoriti pano kulɛri ye vɛri de ye dɔnku a bɛ otoriti daminɛ yɔrɔ yira Bɔn nin fana preaviso de inicio autostrada nin fana kelen in nin bɛ otoriti damina yɔrɔ yira mɛ ani nin fɔlɔ in diferansi ye jumɛn paske nin na dɔrɔn u ye dɔ fara information kan eh, bolimafɛn minnu tɛ se ka don ubiyɛn fɛn minnu tɛ se ka don otoriti kan wala u y'olu de fɔ nin na ya dɔnku o de ye diferansi ye nin b'i ladɔnniya kuwa ya bɔn ni tuma dɔ la i bɛ nin ye ka kɔn nin dɔ in ye dɔɔni paseke nin b'i preavize o kɔrɔ ye a b'i ladɔnniya ka kɔn yanni ka se a pwɛn yɛrɛ ma kuwa dɔnku a b'a yira i la k'a fɔ a bɛ direkisiyɔn dɔ de yira i la n'i y'o su i bɛna don otoriti kan maintenant a b'a f'i ye fɛnɛ motoba sanfɛ ta ninnu motoba ninnu fino a uh, 249 cilindrata donc moto kumaba ninnu jusqu'à a 249 cylindre olu tɛ se ka don autoroute kan donc duguma fana ni ɛɛ moto fitinin ninnu jusika a san karante nɛfu silandire olu fɛnɛ tɛ se ka don otoruti kan ani nɛgɛsotigiw ani senamatigiw ani bagan wotorotigiw olu fɛnɛ tɛ se ka don otositɔpu fɛnɛ o t'a kan fana ni i ka dɔnku a bɛ ka olu information de d'i ma i tɛna olu sɔrɔ ale sɔrɔ otorute kan ani a ye bolimafɛn minnu fɔ ani kategori minnu fɔ olu si man ka don otorute kan paseke n'i y'a jateminɛ otorite bɛ boli kosɛbɛ sira de don min bɛ boli kosɛbɛ dɔnku ninnu bolimafɛn ninnu man ɲi ka don ale kan dɔnku nin tɛ dɔwɛrɛ ye nin bɛ fine autostrada a bɛ otoriti laban yɔrɔ yira a b'a yira k'a fɔ ko nin pwɛn in na otoriti bɛ ban o yɔrɔ la Inizio strada extraurbana principale donc nin fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye nin bi strada extraurbana principale nin bi o daminɛ yɔrɔ de yira o ye sira jumɛn ye komi an tɛ sɛgɛn k'a fɔ an y'a fɔ an ka video caman na mɛ o ye dugu kɔfɛ sira de ye min ka bon kosɛbɛ epi ni a separelen don ni nɛgɛ ubiyɛn spartitraffico ok spartitraffico o ye min bɛ sira separe ɲɔgɔn na tuma dɔ la a bɛ kɛ komi i n'a fɔ miiri quoi i n'a fɔ koko jɔlen siraw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ o ma spartitraffico ɔ donc i b'a sɔrɔ o kɛlen don ka ale separe ɔ dugu kɔfɛ sira de don sira kumaba parce que dugu kɔfɛ sira fɛnɛ fitinin bɛ yen toujours ale kulɛri ye bulu ye mais a bɛ fɔ o ma ko strada extraurbana secondaria secondaria parce que a man bon a separilen tɛ ni nɛgɛ i n'a fɔ nin separilen don ni nɛgɛ ye cogoya min na o kama ale ye secondaire ale ye sira dugu kɔfɛ sira fitininw de donc nin ti dɔwɛrɛ ye nin bɛ eh, dugu kɔfɛ sira belebeleba ni nin bi o daminɛ yɔrɔ de yira quoi i y'a faamuya maintenant fana preavviso di inizio strada extraurbana principale donc ani nin bɛɛ fɛnɛ ye kelen komi autoroute ta la fana ni mais seulement catégorie minnu tɛ se ka don a filɛ ka olu de yira foto in na komi n'a fɔ an ɲɛ b'a la sanfɛ catégorie minnu sɛbɛnnen don n'u ka silandiriw olu si tɛ se ka don ni eh, sira nin fana kan parce que ka sabu kɛ sira de don fɛnɛ min bɛ boli kosɛbɛ quoi I y'a ye minnu bɛ yen ni bolimafɛn minnu bɛ yen n'u fanga man bon n'u ka cavallo man bon kosɛbɛ u ka fanga c'est-à-dire u ka potenza olu man ɲi ka don parce que n'i y'a jateminɛ tagalen ɲɛfɛ ni ala sɔnna ma an bɛna na kuma u ka velocità kan parce que n'an ko an b'a bɛɛ ɲɛfɔ video bɛ janya kojugu donc an bɛna na video fana kɛ video min na an bɛ kuma ninnu ka velocità kan vitɛsi hakɛya bolimafɛn minnu bɛ don an'u ka vitɛsi makisimu ok sira ninnu vitɛsi makisimu en cas ni sanji bɛ ou bien ni tarafiki nɔrɔmali don fana ni ala sɔnna ma an bɛna wideyo fana kɛ wideyo min na an bɛna olu bɛɛ ɲɛfɔ bon fine strada extraurbana principale donc nin bɛ dugu kɔfɛ sira kumaba nin nin bi o laban yɔrɔ yira strada riservata ai veicoli a moteur donc ni nin ye sira de ye sira min dabɔlen don bolimafɛnw kama minnu bɛ ni motɛri b'u la o kɔrɔ ye motɛri tɛ bolimafɛn o bolimafɛn na olu man kan ka don nin sira tɔgɔ fɛ i n'a fɔ nɛgɛsotigi ninnu hali sennaman ninnu parce que a dabɔra bolimafɛnw de kama minnu bɛ yen ni motɛri b'u la minnu t'o kategori kɔnɔ olu man kan ka don nin sira fɛ a b'o o dɔrɔn de yira fine strada riservata ai veicoli a motore donc sira min dabɔlen don bolimafɛnw kama motɛri bɛ mun na ni a bi o laban yɔrɔ yira n'i ye nin panneau in ye a b'a yira ko i sera o sira tɔgɔ ni o laban yɔrɔ la Inizio centro abitato donc nin bɛ dugu kɔnɔna de yira komi i n'a fɔ an ka definition na an y'a yira k'a fɔ ko dugukɔnɔ sira pano ye blanc de ye quoi jɛman donc Taranto o ye dugu kɔnɔna de o dugu dɔ de tɔgɔ ye donc n'i ye nin ye sisan a b'i n'a fɔ a b'a yira k'a fɔ k'i bɛ Taranto dugu kɔnɔ

a b'i ladɔnniya i k'i hakili to n'i ye nin pano ye i kan k'a bila i kunkolo la ko eh, dugu kɔnɔna de don donc a ka limite o ye 50 kilomètre heure ye ordinaire quoi voilà an bɛ ka kuma ordinaire kan a ka limite ordinaire o ye 50 kilomètre heure ye maintenant i balilen don ka bɔ signalation acoustique ma o ye mun ye o ye sonnerie n'a ɲɔgɔnna ye acustico segnalazione acustico kɔrɔ ye fɛn min bɛ mankan bɔ voilà komi sonnerie donc yan a bɛ klaxon ye quoi genre i balilen don ka bɔ klaxon ma n'a ma kɛ cas urgence ye quoi donc komi an bɛ segin an ka kuma daminɛ na nin pano a tɛ dɔwɛrɛ yira a b'a yira k'i bɛ dugu kɔnɔ an b'o dɔn k'a sabu kɛ pano ye jɛman de ye a couleur ye jɛman ye a fan bɛɛ ye jɛman ye Fine centro abitato donc nin b'a yira i bɛ ka bɔ dugu kɔnɔna na n'i ye nin pano ye a bɛ o kɔrɔ ye ko i filɛ Taranto laban yɔrɔ la donc i bɛ ka taga dugu kɔfɛ sira de fɛ sisan donc an bɛna jɔ yan komi an y'a fɔ cogoya mun na pano indicationw ka ca kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ continuer ka video kɛ fɔɔ ka taa a bɛɛ lajɛlen ban n'a banna sisan an bɛ tila ka quizw fɛnɛ k'a kan pour que ka mémoriseli nɔgɔya aw k'an bɛn video natɔw wasalamu